ụmụnne m ekenekwa m unu birikwenụ asị m nke onye chiri ya zere aha m bụ nwaada ugochi nwosu onye nke unu ji nwaada igbo wee mara achọrọ m ịkọrọ unu ihe gbasara iru mgbede ama m na ụfọdụ n'ime unu anụbeghị ya mbụ ụmụ agbọghọbịa ugbu a na-etolite etolite ama m na ha anụbeghị ihe a na-akpọ iru mgbede ha amaghị ihe ọ bụ ma gee ntị ka m kọrọ gị gịnị bụ iru mgbede iru mgbede bụ emume a na-emere ụmụ agbọghọbịa n'oge gboo iji kwado ha maka alụmdi ọ bụ emume ndị nne ndị nne na nna na-emere ụmụ ha ndị nwaanyị ndị tozuru ogo ịlụ di iji kwado ha ofuma ka ha nwee ike lụta di ngwa gee ntị ka m kọwa ya nke ọ ya edo gị anya ofuma Iru mgbede bụ oge e ji elekọta ụmụ agbọghọbịa anya nke ọma, kwado ha maka ije ije di. A na-akpọba ha n'ime ụlọ ihe dị ka ọnwa atọ, otu ọf- otu afọ ma ọ bụ karịa. Ha ga-anọ n'ime ụlọ ahụ na-eri sọnsọ oriri ihe na-edozi ahụ Nri ga na-eme ahụ ha ọ na-amụ mụrụmụrụ. Ọ bụ sọ nri ahụ ka ha ga na-eri. Ha agaghị apụta iro. Ha ga-anọ n'ime ụlọ ihe dị ka ọnwa atọ, otu ọnwa ma ọ bụ karịa iji wee kwado onwe ha nke ọma maka ịlụ di. Ọ bụ sọ n'ime ụlọ ahụ ka ha ga ha agaghị aza ụlọ, ha agaghị echu mmiri, ha agaghị eje nkụ, enweghị ihe ọbụla ha ga-eme ha ga-anọ n'ime ụlọ ahụ na-eri sọnsọ oriri na-eripụta ahụ na-eri nri na-edozi ha ahụ ihe dịka ji azụ anụ nakwa nri ndị ọzọ na-edozi ahụ ka ọ ya bụ ha nọchaa iru ha ruchaa mgbede ahụ pụta ahụ ha na-amụke ya ahụ ha na-amụke amụke ọ bụ otu a ka e si eru mgbede a na-akpọrọ ha kpọkpụọ ha n'otu ụlọ na-enye ha sọnsọ nri ha agaghị echu mmiri enweghị ozi ụlọ ọbụla ha ga-eje ha ga-anọ n'ime ya ha ga-arelax ofuma ofuma na-eri sọnsọ nri ọ bụ ya ka a na-akpọ iru mgbede ọ bụ ụmụ agbọghọbịa tolitere etolite na-achọ ije ije di ka a na-eruru mgbede ngwa gee ntị ka m kọwakwuo onye nke ọma nwata nwa agbọghọ ọbụla na-eru mgbede anaghị apụta iro sị ka ọ gaa zụta ihe ma ọ bụ ka ọ gaa chuo mmiri ma ọ bụ ka mba enweghị ihe ọbụla ha na-eme ha ga-anọ sọnsọ n'ime na-eri sọnsọ oriri a na-enwe nwata nwa obere nwa nwaanyị ga na-ejere ha ozi ndị ahụ dịka ịga zụtara ha ihe n'ahịa ma ọ bụ ịga kutere ha mmiri ha ji asa ahụ ha anaghị apụta iro ị gaghị ahụ ha anya ha na-anọ n'ime nke ndị oyibo kpọrọ indoor ha na-anọ n'ime na-eri sọsọ oriri oriri ha ha anaghị eje ozi ọbụla chachacha ha na-enwe obere nwa na-enyere ha aka ije ozi ndị ahụ ngwa gezie ntị nke ọma ọ bụrụ na nwata nwa agbọghọbịa ruchaa mgbede ọ ga-apụta ahịa mgbe ọ ya-apụta ahịa ọ ya-ejike ọfụma tee uri tee ihe niile gbaracha bead macha mma pụta n'ahịa- n'ahịa na-agba egwu ụmụ okorobịa ndị na-achọ nwaanyị ehe ga na-ele ya anya na ọ ga na-agba egwu na-agba egwu ọfụma ọ bụrụ na o mechaa ọ bụrụ na o ruchaa mgbede ọ bụrụ na enwerọzi di bịara ya a chọwazie otu mmiri si wee baa n'opi ụgbọ mana ụfọdụ na-eru mgbede ya bụ ha ga-ebu ụzọ chọta nya aka ejidele ha maybe ejide enwere onye chọrọ ịlụ ha ehe tupu ha eruwezie mgbede mana ụfọdụ na-eru mgbede tupu ha achọwa di ọ bụ ihe a ka a na-akpọ iru mgbede n'ala Igbo ọ bụ n'oge gboo ka a na-erukama mgbede ejighị m n'aka na ụmụ agbọghọ bi ugbu a na-akwado ije ije di na-eruzi mgbede ọ bụ n'oge gboo ka a na-ahụ ụmụ agbọghọ ha na-eru mgbede rute ya ha ha rucha mgbede otu ahụ ha na-acha na-amụke ha ga-akwadocha onwe ha nke ọma maka ije ije di mana ugbu a ọ na-ara ahụ ahụbeghị m nwata nwa agbọghọ na-achọ ije ije di nke ọ sị na ọ na-eru mgbede ma ọ bụ o ruru mgbede tupu ọ gawa ije di ahụtụbeghị m nke ahụ mbụ ọ bụ ihe a ka a na-akpọ iru mgbede n'ala Igbo daalụ na ige ntị Chukwu gọzie